laturu n t'a dɔn b'a fɔ cogo min na dugudasirilama de bɛ olu bolo tubabu jamanaw bɛ yen laturu dugudasirilama de bɛ olu bolo olu ka koɲɛ bɛɛ gulomɛ laturu de la. bisimilahi rahmani rahim n ka foli bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen gawusu kulubali don ka bɔ miɲankala kucala zankoro la n bɛ foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma ani filɛlikɛ jamakulu. halisa ka mɔgɔw hakili jigin bari mɔgɔ dɔw ka ɲininkali cara i mana video kɛ cogo cogo mɔgɔ dɔw bɛ olu ti bɛn n'a ye bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ waati kelen filɛli kuma ɲininkali kɛra filɛli kuma la yali turabu ka filɛli turabu ka filɛli ye bon ne t'a dɔn mɔgɔ min bɛ ɲininkali k'o la bilen ne yɛrɛ bolo ɲininkali man ka kɛ turabu ka filɛli la bilen turabu ka filɛli ye tiɲɛ dɛrɛ ni mɔgɔ min sigalen don turabu ka filɛli la ne bɛ taa ka segin o kuma in kan n'i sigalen don turabu ka filɛli la e ka n wele dɔrɔn wala n'i ye n wele n b'a jira i la k'a fɔ ko turabu bɛ yeli kɛ walahi turabu ye tiɲɛ ye n'i ye n wele i b'i tɔgɔ fɔ n ye k'i ba tɔgɔ fɔ n ye k'i da de i bɛ jamana min na n'a ka di i ye kana jamana yɛrɛ tɔgɔ fɔ n ye i tɔgɔ fɔ n ye k'i ba tɔgɔ fɔ n ye k'i da de n b'a daminɛ kabi i ka denmisɛnninya kabi i si bɛ san saba san naani na n b'i ka turabu kuma fɔli daminɛ kabi o waati fo ka na se an ka kuma don ma ala ye o dɔnni di ne ma donc n'a fɔra ko gindo dogolen tɛ dɔn ni ala tɛ aa ala yɛrɛ fana ye gindo dogolen kalifa maa dɔ la walahi ala y'a ka jɔn dɔw kanu ni gindo dogolen dɔnni ye n bɛ se o la ala ye ala ye n kanu ni o dɔnni ye k'o di yan k'a daminɛ kabi i ka denya kɔnɔ f'an ka kuma don k'a bɛɛ f'i ye donc fɛn min bɛ e ka adamadenya kɔnɔ gɛlɛya kow la ani kɔlɔlɔ kow la k'a sababu eh, k'a daminɛ nafolo ko la fantanya kɔnɔna ka na se bana juguw ma ka na se siri juguw ma ani ko wɛrɛw i ka mɔgɔya kɔnɔ n da bɛ se a bɛɛ ma wa sababu minnu ye o gɛlɛya ko na i ka mɔgɔya kɔnɔ n b'o o f'i ye sababu min bɛ se k'a wuli ka bɔ yen fana n b'o f'i ye ala y'o dɔn di yan donc i b'a ye turabu ale bɛ adamaden ka ko nɔgɔlen ye k'a ko k'a jɛ yɔrɔnin kelen tile damadɔ kɔnɔ turabu dɔgɔ jaabi ye tile damadɔ de ye tile damadɔ o kɔfɛ ɲininkali filanan ye kalanbuloko ye kalanbulo dayɛlɛlen don i bɛ diɲɛ jamana o jamana kan i bɛ se k'i tɔgɔ don kalanbulo kɔnɔ kalan bɛ ka kɛ whatsapp de kan i bɛ yɔrɔ yɔrɔ la i tɔgɔ bɛ don kalanbulo kɔnɔ n'i donna kalanbulo kɔnɔ i bɛn'a dɔn k'a fɔ ko laturu dɔnni ko a tun bɛ diɲɛ kɔnɔ e de tun m'a ye fɔlɔ n'o tɛ anw ye laturu dɔnni pɛridi farafinna ye laturu dɔnni pɛridi a bɛ san kɛmɛ bɔ laturu dɔnni farafinna y'a pɛridi a bɛ san kɛmɛ bɔ mais n sɛgira ni laturu dɔnni ye n'i donna kalanbulon kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ k'i donna laturu kalanyɔrɔ la filɛli ye fɛn dɔ ye turabu kɔnɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye turabu kalan ka se o hakɛ ma anw bɛ turabu fɔ k'a bɔ kɔfɛ yan nɔ bari mɔgɔ caman ma fangaba sɔrɔ kalan nasira foyi la anw yɛrɛ fɛ kalan nasira o nasira a si ma fangaba sɔrɔ anw fɛ yan tubabu jamanaw bɛ yen laturu bɛ olu bolo cogo min na laturu laturu n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na dugudasirilama de bɛ olu bolo tubabu jamanaw bɛ yen laturu dugudasirilama de bɛ olu bolo olu ka koɲɛ bɛɛ dulonnen laturu de la y'a dɔn n'i y'a jateminɛ egypte kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ olu yɛrɛ k'a fɔ ko dabali kɛra mɔgɔninfin na ka mɔgɔninfin siri parce que olu de b'a f'i ye ni dabali kɛr'i la ni dabali minɛn'i ma dɔrɔn k'i ka dolo de bɛ datugu i ka dolo de bɛ datugu bon n'i ka dolo datugura e b'a ye de ko gɛlɛya b'i la ko siri y'i sɔrɔ i tɛ ka ka foyi foyi sɔrɔ bilen bon karamɔgɔ min b'a fɔ ko a bɛ taa garisigɛ nasi bɔ k'a di e ma ko bari k'e tɛ ka wari sɔrɔ a bɛ fu dɔrɔn de kɛ i bɛ nasi in mun ka ko k'a ban pewu i tɛ foyi sɔrɔ bari e bɛ taa karamɔgɔ fɛ i b'a fɔ ko gɛlɛya de b'i la i tɛ ka foyi sɔrɔ a bɛ garisɛgɛ nasi dɔ sɛbɛn k'o d'i ma i bɛ taa buguridala fɛ yen o fana b'a ka yiri bɔ k'a d'i ma i bɛ t'i ko a bɛɛ la ka dɛsɛ i tɛ nafa foyi sɔrɔ a la dolo datugulen don o ni garisɛgɛ garisɛgɛ ala deli olu tɛ kelen ye o n'i ye garisɛgɛ ala deli kɛ k'a di mɔgɔ dolo datugulen ma i y'i ka ala deli fili de a tɛ foyi ɲɛ f'i ka dolo daga de labɛn ka d'a tigi ma a ka ko n'o kɛra a ka dolo bɛ dayɛlɛ i k'a ka saraka fɔ a ye a k'a ka saraka bɔ dolo saraka b'a damana dolo baara b'a damana n'i ma n'i ma a baara yɛrɛ dilan k'a di adamaden ma a bɛ moricɛ kɛmɛ yaala a mago tɛ dilan a bɛ misi bɔ ka ɲɔgɔmɛ bɛɛ olu si tɛ saraka giriman ko tɛ o saraka ka kɛ adamaden ye i yɛrɛ ka saraka i k'o dɔn k'o bɔ bani sinon saraka giriman tɛ dɔw bɛ ɲɔgɔmɛ f'i ye dɔw bɛ misi f'i ye dɔw bɛ ba f'i ye dɔw bɛ saga f'i ye i b'a bɛɛ bɔ o mɔgɔw bɛ yen ka saraka bɛɛ bɔ k'u ko karamɔgɔ bɛɛ ka nasi la a banata olu sigilen don kamanaganba la n'u y'u ka kuma lakal'i ye dabali ban u kora fɛn bɛɛ la bon n'a sɔrɔla ko dabali ye tiɲɛ ye ko dabali kɛr'e kama k'e siri o tuma na na se ka kɛ ko dabali foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'e foni donc i kan k'a dɔn ko ko dɔ de b'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'o ko in de dɔnbaa dɔgɔyara diɲɛ kɔnɔ ko dɔ de b'i yɛrɛ ka mɔgɔya kɔnɔ o ko in dɔnbaa dɔgɔyara diɲɛ kɔnɔ o de b'a kɛ o de la i bɛ yaala n'i kunko ye karamɔgɔw da la a caman i b'a bɛɛ ka sababu minɛ k'a essayer a si ti ɲɛ fɛn min b'i la dɔnbaa ka dɔgɔ n'o ye dolo ye buna adamaden ka ɲɛnamaya gulon bɛ dolo la n'a datugulen cayara dayɛlɛlen ye i pɛridira a bɛ cɛ la a bɛ muso la muso dɔw dolo datugulen don u ti den sɔrɔ fura bɛ tobi k'a k'u kɔnɔ ka fɛn bɛɛ kɛ bari ni muso ma den sɔrɔ an fɛ yan dɔrɔn u bɛ fura ko kɔnɔdimi de a bɛɛ tɛ kɔnɔdimi ye o n ko de ye mɔgɔ caman tromper bɛɛ tɛ kɔnɔdimi ye a b'a ɲɛɲini kosɛbɛ kosɛbɛ ni muso dolo datugulen cayara ka tɛmɛ dayɛlɛlen kan a tɛ den sɔrɔ a tɛ kɔnɔ yɛrɛ ta fiyewu bon a bɛ cɛ fana na ni cɛ dolo datugulen cayara ka tɛmɛ dayɛlɛlen kan a tɛ den sɔrɔ bon muso caman ka furusa a gulonnen don dolo la u b'a fɔ ko jinɛ b'a caman nɔfɛ a caman ta tɛ jinɛ dɛ dolo de datugulen don muso dɔw bɛ se ka don furu saba furu naani na u ma se ka basigi sɔrɔ fiyewu dolo datugu de b'a kɛ parce que hɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'e ɲɛsinna yen ma e bɛ tila ka kɔ don yen ma en tant k'i ka dolo datugulen don e tɛna hɛrɛ sɔrɔ donc i mana munumunu cogo cogo ka taa hɛrɛ fan fɛ i bɛ tila k'i kɔ don hɛrɛ de ma o ye jakuya ye fo dolo de ka dayɛlɛ n'o tɛ i ti lafiya sɔrɔ donc a bɛ dɔn cogo di k'a fɔ k'e dolo datugulen don walima a ma datugu turabu de b'a ye turabu de bɛ a ye k'a fɔ ko e dolo datugulen don k'a ye fana dolo datugu min b'i la saraka min b'a la ani tacogo min b'a la turabu de bi o ye en tant que mɔgɔ o mɔgɔ ma dolo kalan laturu kalan kɔnɔna na kana fɔ k'i bɛ laturu dɔn dɛ n'i ma dolo kalan laturu kɔnɔ kana fɔ k'i bɛ laturu dɔn i tɛ se ka foyi dilan turabu kɔnɔ dolo de y'a yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ foyi tɛ bunadamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ dolo laturu tɛ min ye n'i ye dolo laturu da mɔgɔ ka ɲɛnamaya kama foyi de t'a kɔnɔ o de kosɔn n'i y'a ye ne b'a fɔ n ko n b'a daminɛ kab'i ka denya san saba kab'i si san saba fo an ka kuma don n t'a fɔ gansan n'i ye dolo laturu dɔn foyi tɛ kɛ adamaden ka ko la sokɔnɔna na kɛnɛmana ko min dogolen don i la a bɛɛ b'i ɲɛ kɔrɔ i b'a fɔ k'i bɛ ka tele filɛ cogo min na ni min ma d'a la i b'a kɔrɔbɔ dɔrɔn filɛlikɛsara in ko waa fila n'i bɛ jamana kɔ kan n'i bɛ yan mali kɔnɔ yan n'i nana waa kelen a kɔrɔbɔ man go i bɛ waa kelen sara dɔrɔn i ka turabu bɛ da n bɛ t'a daminɛ kab'i ka denmisɛnninya fo i sigi yɔrɔnin n b'a bɛɛ f'i ye turabu kɔnɔ ka ban ala y'o dɔnni di ne ma n'i bɛ diɲɛ jamana wɛrɛ la i sigilen de bɛ ka kuma ne fɛ i jɔlen bɛ ka kuma ne fɛ o i ka ɲɛnamaya daminɛna daminɛ cogo min na ka na se i ni ne ka kuma don ma n b'a bɛɛ f'i ye k'a ban turabu kɔnɔ k'a sɔrɔ i bɛ jamana min na n ma i ɲininka o jamana tɔgɔ yɛrɛ la o la i n'a dɔn ko min bɛ ka fɔ ko tiɲɛ don ni ne tilala n ka kuma la i bɛ t'i ka balikuw ɲininka i ka maakɔrɔbaw ɲininka k'a fɔ ko karamɔgɔ dɔ ko ko nin kɛra i ka denmisɛnninya kɔnɔ a kɛra wa n'o fana kɛra i bɛna dannayaba sɔrɔ o fana na tuguni n'i ye ɲininkali kɛ n'a fɔra i ye k'o kɛra i n'a dɔn tigitigi k'a fɔ ko min bɛ yen o tumana an kana to mɔgɔw ka kuma nɔfɛ ten k'a fɔ ko laturu bɛ tan laturu tɛ tan o bɛɛ to yen e k'a kɔrɔbɔ bani maa caman y'i sigi k'a ka diɲɛnatigɛ tiɲɛtɔla lajɛ anw fɛ farafinna yan parce que a bɛ mɔgɔ caman kunna ko n'i kɔrɔla ka se hakɛ dɔ la k'i garisigɛ de bɛ dɔgɔya mɔgɔw y'o de fɔ k'o don ɲɔgɔn hakili fɛ yan ko ni maa bɛ kɔrɔ k'i garisigɛ bɛ dɔgɔya a ni maa bɛ kɔrɔ i garisigɛ bɛ dɔgɔya cogo di yarɔ ala min y'an bɛɛ lajɛlen da dafɛn ka kɔrɔ ala ye wa n'ale de ye garisigɛ tigi ye a caman de b'ale bolo a ko k'a ye n wele a ka hami la n b'a jaabi mais ala m'a fɔ cɛkɔrɔba walima denmisɛnnin ala ma o fɔ maa si a ye n wele a ka hami la n b'a jaabi mais e yɛrɛ de bɛ se ka a décider i yɛrɛ ma k'e si sera san bi duuru ma e si sera san bi wolonfila ma k'e garisigɛ dɔgɔyara e yɛrɛ de b'o miiri i kungolo la ten ka sɔrɔ ka ban fɛn bɛɛ ma k'i sigi so kɔnɔ donc sisan i banna fɛn bɛɛ lajɛlen ma i ye gɛlɛya min wele ka se i yɛrɛ ma a bɛ n'i sɔrɔ so kɔnɔ yen maa caman y'a yɛrɛ labanko tiɲɛ k'a sababu kɛ nin hakilila in ye mɔgɔ tɛ kɔrɔ nafolo sɔrɔli ma adamaden i kɔrɔla cogo o cogo tɛ kɔrɔ nafolo sɔrɔli ma wa ka ala deli kɛ mɔgɔ ye k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka na n'a ye sɔrɔ kɔnɔ mɔgɔ tɛ kɔrɔ a ma kan'i jigi tigɛ i yɛrɛ la k'a fɔ k'i ye baara kɛ maa kelen ni maa fila fɛ ko e tɛ taa maa si fɛ bilen ka na dimi don i yɛrɛ la wuli k'i jɔ ala b'i ni tiɲɛ bɛn don dɔ la voilà nin de tun ye dakuruɲɛ fila don ka lase a ma ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don kalanbulon kɔnɔ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i bɛ wele kɛ ni ala sɔnna i tɔgɔ bɛ sɛbɛn kalanbulon kɔnɔ i b'i to i sigiyɔrɔ la kalan bɛ kɛ WhatsApp kan i b'a bɛɛ sɔrɔ n'i b'a fɛ k'i ka ɲɛnamaya fana ɲɛ dɔn k'a daminɛ i ka diɲɛnatigɛ ka b'a daminɛ fo a bɛ taa laban yɔrɔ min na n'i b'a fɛ k'a bɛɛ dɔn i bɛ weleli kɛ n'i ye filɛlikɛ sara ci e tɔgɔ an'i ba tɔgɔ n'i y'o fɔ n ye n b'a daminɛ i ka denmisɛnninya waati ka na se an kuma don ma ka bɔ an kuma don la ka taa bila i ka laban na n'o diyara i ye n b'a daminɛ o yɔrɔnin bɛɛ k'a daminɛ an ka kuma don la ka taa bila f'i ka diɲɛ laban la n b'a bɛɛ f'i ye k'a ban a enregistrer i k'a bila i ka ɲɛnamaya bɛ tɛmɛ o de fɛ kelen kelen n b'a f'i ye cogo min na i ka ɲɛnamaya bɛ tɛmɛ o fɛ fo ka taa ban pewu kelen t'a jɛ ala y'a dɔn di ne ma donc n bɛ ala barikada lamɛnbaaw ani filɛli jama n ka foli bɛ aw fana ye k'a ɲin'a fɛ a ka video a ka partager kosɛbɛ n b'a ɲini kanubaa bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka video in partager o de bɛ diya n ye kosɛbɛ o de bɛ kanuya in sinsin kosɛbɛ wasalamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuhu